a n'a ka somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani maa maa de bɛ yen k'u tugula kira sanuma in na fo ka taa bila alikiyama don na ala k'an fara o jamakolo sanumaw kan an bɛ alahu taala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ an balimaw an bɛna kuma ɛɛ bi kuma dɔ ye jiri kan ani bana inshallah ɛɛ n bɛna min fɔ aw ye kuma daminɛ la inshallah bɛɛ lajɛlen k'a faamuya eh, baara tagabolo kama inshallah donc groupe mɔgɔ si kana photo bila i kana video bila a ka ɲi a man ɲi i kana sɛbɛnni foyi kɛ k'a bila groupe sanfɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc o la an ka bi kuma bɛ min kan inshallah an bɛna kuma bana dɔw kan ka kuma a furaw fana kan ni alahu taala ka jɛn jiri an ka farafin jiri an b'a ɲini ala fɛ a minɛ cogo ɲuman ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen ko i mago bɛ bana kɛnɛya la i mago b'a la i mago b'a la bana ka se ka furakɛ furakɛli cogo ɲuman na ka sɔrɔ bana wɛrɛ ma bila i la a sen fɛ aa o y'an ka farafin jiriw ye an k'an jija k'an wasa don an ka farafin jiriw la fara an ka jiri ninnu filɛ nin ye i bɛ se k'i furakɛ jiri na jiri ninnu na k'a ban i b'i ka bana furakɛ traité fo k'a ban a tɛ bana wɛrɛ bila i la au contraire a bɛ bana bana fɛn o fɛn bɛ yen nɔ i fari la a bɛ bana wɛrɛ furakɛ min tɛ i laɲini ye min ye i y'a ta fura in ta min kama a bɛ bana wɛrɛ furakɛ hali min tɛ o ye farafin jiri filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ i bɛ e bɛ ka ɛɛ kuma a kan ni bana dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bana caman wɛrɛ furakɛ min tɛ o ye yɛrɛ donc o la an ka farafin jiriw an ka an wasa don a la an ka a minɛ ka ɲa an k'an jija a la ni alahu taala ka jɛn ye an ka ɲɛnamaya a bɛ sabati an bolo inshallah

zikiriw kɔrɔ de ye ala ko fɔ ye arabukan na donc ninnu de ye zikiriw ye ninnu de ye ala ko fɔw ye n'i ye ninnu fɔ ka caya inshallah ala taala bɛ don e ni sitana jugu cɛ ala taala b'i kisi ka bɔ fɛn jugu bɛɛ lajɛlen ma wa i bɛ baraji sɔrɔ fana i bɛ tanga ala taala bolo tanga cogo bɛɛ lajɛlen na wa i kɔlɔsilen don ala bolo fana i bɛ baraji caman fana sɔrɔ a la ka ka fara o kan

a kalan fɔ siɲɛ caman ka ala wele n'a ye o kuranɛ suran ninnu kulu ya ayyuhal kafiruna inna atainaka ninnu iza jaa nasrullahi tabati yada kulu huwa allah kulu a'udhu birabbil falaq ninnu i bɛ ninnu kalan i bɛ ninnu kalan ka caya a kalanni man gɛlɛn a tɛ mɔgɔ degun nka insha allah a bɛ kɛ sababu ye ala taala b'i kisi ka bɔ fɛn jugu bɛɛ lajɛlen ma n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc sitana bana la an delila k'a fɔ ka tɛmɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan aa lemurukumuni i bɛ lemurukumuni den wolonfila lemurukumuni den wolonfila i b'a tigɛ tigɛ k'a kɛ minɛn kɔnɔ n'i y'a tigɛ tigɛ k'a kɛ minɛn kɔnɔ i b'a bisi k'a n'a fara bɛɛ bila minɛn kɔnɔ ka ji litiri saba ɲɔgɔn k'o k'a kan n'i y'o k'a kan donc i bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ kɔgɔ k'a kan kɔgɔ gansan i bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ k'a kan sisan n'i ye kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔ k'a la fo k'a labɔ kosɛbɛ aa sitanabana bɛ mɔgɔ min na sitanabana bɛ mɔgɔ min na a tigilamɔgɔ cɛ fara muso kan a bɛ kuyɛriba ɲa fila o bɛ kuyɛriba ɲa saba sufɛla fɛ a datuma a b'o min i y'a faamuya n'a y'o min donc a ji tɔ a bɛ se ka o kɛ a fari la ka fari bɛɛ lajɛlen labɔ ni kunkolodimi gɛlɛn de b'a la a bɛ se ka kɛ a kunkolo a kunkolo sanfɛ inshallah litiri saba n'i y'o k'a kan a bɛ bɛn koko saba de ma litiri kelen bɛ koko kelen litiri kelen bɛ koliko kelen a bɛ bɛn o de ma n'o banna i bɛ tila ka lemurukumuni den wɛrɛ wolonfila wɛrɛ k'a la tuguni donc ka o tigɛ tigɛ a ka minɛn kɔnɔ tuguni ka tila ka ji litiri saba wɛrɛ k'a kan i b'a kɛ ten ni mɔgɔ min fana b'a dɔn i bɛ ko yɔrɔ min na ni ɲɛgɛn kɔnɔna tɛ koli yɔrɔ b'i bolo min tɛ ɲɛgɛn kɔnɔna ye n'a y'i diya i bɛ se ka kul huwallahu kalan a la siɲɛ saba saba kul awuzu birabil falaki kul awuzu birabi nasi ninnu i bɛ se k'olu kalan a la siɲɛ saba saba jinɛ sitana dabali la lemurukumuni b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni bana mikɔrɔbu hali min tɛ sitana bana yɛrɛ ye ka bana mikɔrɔbu faga mɔgɔ kɔnɔna la ka bana mikɔrɔbu faga i fari la aa lemuru kumuni b'a kɛ inshallah donc ala k'an bɛn sababu ma o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo halibi lemuru kumuni a bɛ bana caman furakɛ lemuru kumuni ale bɛ bana mikɔrɔbu faga adamaden fari la a bɛ jelisiraw fɛ a bɛ bana mikɔrɔbu faga yɛrɛ yɛrɛ de lemuru kumuni o kosɔn lemuru kumuni n'i y'a ni fura tobi ɲɔgɔn fɛ a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon donc lemurukumuni nasira wɛrɛ fana b'a la min tɛ nin ye ah donc n'i ye eh, lemurukumuni ni eh, denbasinji denbasinji mɔgɔ min de bɛ yen nɔ ko eh, eh, a bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ b'a tɔɔrɔ ou bien bɛlɛkisɛnin b'a kɔnɔna la bɛlɛkisɛ b'i kɔnɔ o a kɛra i bɛ sugunɛ kɛ a b'i dimi ou bien a kɛra ɛrɛni kɔnɔdimi ye ah a kɛra eh, dugumala dimi a bɛ hakɛ to a ka sɔrɔ dugumala mɔgɔ min dugumala fila b'a dimi a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ i y'a faamuya o kɔfɛ basaku a fana b'a furakɛ sugunɛ sira nasira o nasira a b'a nɔtɛ a b'a nɔgɔ bɔ a la pewu donc lemurukumuni ani basaku i b'a tobi ɲɔgɔn fɛ k'a min an a bɛ sugunɛ sira bana o bana bɛ sugunɛ sira fɛ a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ alahu taala ka diɲɛ kɔnɔna la a bɛ ɛrɛni bana furakɛ bɛlɛkisɛ a b'o furakɛ mɔgɔ kɔnɔ ala k'an n'aw kisi donc lemurukumuni a bɛ bana caman de furakɛ awɔ denmasinji de foto filɛ nin ye komi mɔgɔ caman bɛ yen an ka fɔcogo na caman t'a dɔn ko mɔgɔw ka fɛn tɔgɔ wele cogo tɛ kelen ye i y'a faamuya mɔgɔw ka fɛn tɔgɔ wele cogo tɛ kelen ye o la an b'a fɔ ko denmasinji dɔw ko kɔnɔni sinji mɔgɔw ka fɛn tɔgɔ wele tɛ kelen ye n'i y'a ja ye siɲɛ kelen n'a y'a sɔrɔ ni dɔn i ka dɔnfɛn de don i b'a dɔn nin ni lemuru kumuni sugunɛ sira la sugunɛ sira la i bɛ sugunɛ kɛ a bɛ digi i la ou bien bɛlɛkisɛ b'i kɔnɔna la ou bien barakɔrɔla b'i dimi ou bien dugumala fila b'i dimi o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ denmasinji n'i y'a kuru fila a kuru saba sɔrɔ i b'a kɛ minɛn kɔnɔ i b'a kɛ minɛn kɔnɔ n'a y'i diya fana hali kuru kelen i bɛ se k'a kɛ minɛn sanuman dɔ kɔnɔ ka lemuru kumuni den fila ɲɔgɔn tigɛ k'a k'a la i y'a faamuya ou bien lemuru kumuni den kelen ɲɔgɔn tigɛ lemuru kelen den kelen ɲuman i b'o tigɛ k'a k'a la ka n'a wuli ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'i y'a n'a wuli ɲɔgɔn fɛ i b'a sɛnsɛn ka ɲa ka bɔlini fa a la k'a min sugunɛ sira la inshallah a bɛ sugunɛ sira nɔ ta ye mɔgɔ minnu bɛ sugunɛ kɛ a bɛ tigɛ tigɛ mɔgɔ minnu bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ a bɛɛ tɛ na sugunɛ kɛtɔ la a b'i dimi ou bien tilalen kɔ a b'i tɔɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ denmasinji ni lemuru kumuni donc i bɛ ale eh, lemurukumuni den kelen tigɛ lemuru eh, denmasinji i b'a i b'a a kuru kuru kelen han n'i y'a kuru kelen sɔrɔ i b'a bila minɛn sanuman kɔnɔ ka ji litiri kelen ɲɔgɔn ou bien ji litiri tilankɛ ɲɔgɔnna k'o k'a kan donc ka lemurukumuni den kelen tigɛ k'a k'a la donc n'i y'a wuli ka ɲa i b'a wuli ka ɲa donc i b'a sɛnsɛn bɔlini i bɛ bɔlini fa k'a min sɔgɔma i daraka dunbali après kɔfɛ i bɛ daraka dun sufɛla fɛ i bɛ a wuli ka ɲɛ surafana dunnen kɔfɛ i datuma i bɛ bɔlini fa k'a min ni alahu taala ka jɛn ye hali n'a sɔrɔ ni bɛlɛkisɛ de b'i kɔnɔ a b'a bɔ dalibaa masa in ka jɛn kɔnɔna la aa wa hali n'a sɔrɔ i bɛ sugunɛ kɛ a b'i dimi a b'i digi a bɛ digi i la a sugunɛ bɛ tigɛ tigɛ a tɔnin bɛ to yen i wulilen kɔ a tɔ bɛ na o n'a ɲɔgɔnnaw ou bien ni i ye ɛɛ i ye fɛn i ye i bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ bɛ digi i la o n'a ɲɔgɔnna ani sugunɛ sugunɛ bɛ kali a tɛ na a bɛ sugunɛ sira ko de a b'o ko de k'o labila alahu taala ka diɲɛ kɔnɔna la donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n b'aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ nin fura ninnu utiliser cogo ɲuman ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen tile filɛ nin tile bɛ ka bɔ wagati min na sisan nɔ a bana bɛ mɔgɔ caman de minɛ ani mɔgɔ minnu bɛ baara baara kolo gɛlɛnw kɛ a bana bɛ mɔgɔ caman de minɛ nin wagati ninnu na donc nin nin fura ninnu n'i ye nin sɔrɔ i ka to ka nin utiliser n'ala sɔnna ma a bana n'ala sɔnna a t'i tɔɔrɔ quoi hali n'a b'i la n'ala ka jɛn a bɛ furakɛ ka ban donc o fura ninnu fana n'i y'a kɛli daminɛ kana n'a dan tile kelen tile fila to k'a min a man kunna a man basi foyi i bɛ to k'a min a tɛ bana foyi bila mɔgɔ la f'a b'i kɛnɛya de inshallah donc fura min don a fura ɲumanba de don cɛya sira fɛ wa a bɛ fanga di cɛya ma fana alahu taala ka diɲɛ kɔnɔna la donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni basaku ye ale ni eh, denbasinjini a bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ basaku fana n'i y'a sɔrɔ tantɔ i bɛ a ko ka eh, eh, eh, minɛn sanuman dɔ ko k'a bila minɛn kɔnɔ ka lemuru kumuni den kelen tigɛ ka k'a la ji litiri tilankɛ hakɛ b'o k'a la minɛn kɔnɔ hali n'a kɛra barada ye ou bien a kɛra tasani dɔ ye i b'a sigi o kɔnɔ k'a wuli n'i y'a wuli dɔrɔn i b'i jija i k'i jija i ka bɔlini ɲɛ kelen sɔrɔ a la i k'a min sɔgɔma aa wula fɛ fana bɛ bɔli ɲɛ kelen ɲini k'a min sufɛ bɔli ɲɛ kelen ni ala eh, sɔgɔma bɔli ɲɛ kelen sufɛ datuma bɔli ɲɛ kelen inshallah ta'ala aa a fana bɛ ɛrɛni furakɛ inshallah ka fara ala ka dɛmɛ ala taala ka dɛmɛ kɔnɔna la a bɛ ɛrɛni bana furakɛ mɔgɔ la aa cɛya sira na sira na sira ni ala ka taala ka jɛn denmasi y'a fɔ eh, eh, basaku ni a jɔyɔrɔba de bɛ cɛya furakɛli la a bɛ cɛya bana furakɛ wa a bɛ fanga d'i ma fana donc ni mɔgɔ min fana b'a a mugu fana fɛ a mugu bɔlen don santiri bɛnkadi la ni a mugumanw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min mako b'a la fana a bɛ yen nɔ i y'a faamuya a bɛ se k'a mugu san k'i yɛrɛ tɛrɛte n'a ye ka kuyɛrɛba ɲɛ saba ta k'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ a mugu min b'an bolo kuyɛrɛba ɲɛ saba i b'a kɛ minɛn kɔnɔ dɔrɔn ka lemuru kumuni tigɛ ka k'a kan den kelen tigɛ ka i b'a wuli ɲɛnama ɲɛnama i b'a sɛnsɛn dɔrɔn i b'a min i y'a ye donc a bɛ ten tɔ ni mɔgɔ min fana y'a ɲaga sɔrɔ tan k'a n'a ɲaga tobi o fana tɛ baasi ye n'i m'a n'a ɲaga sɔrɔ n'i mago bɛ mugu de la santiri kɔnɔna la a mugulama fana bɛ yen an b'a feere inshallah n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ɛɛ nin fura minnu filɛ nin ye an k'a minɛ ni sɛbɛ ye an k'a minɛ ni sɛbɛ ninnu b'i furakɛ k'a ban a b'i tɛrɛti k'a ban ka sɔrɔ a tɛ bana wɛrɛ bila i la ninnu b'i tɛrɛti k'a ban han i t'a sɔrɔ bana dɔ bɛ yen i t'o kalama a b'o furakɛ i t'a sɔrɔ i bɛ k'a ta min kama a bɛ dɔwɛrɛ furakɛ i la min tɛ o ye a bɛ dɔwɛrɛ ban i la min tɛ o ye a bɛ bana mikɔrɔbu faga i la i bɛ k'a ta min kama a bɛ se ka a bɛ dɔwɛrɛ mikɔrɔbu faga i la min tɛ o ye yɛrɛ donc ala k'an bɛn sababu ma an ka jiri ninnu an k'an jija k'a minɛ ni sɛbɛ o de cɛ ka ɲi farafin jiri an an ka jiri ninnu aa maa o maa ka baara ye jiri jiri itilizeli yɛrɛ yɛrɛ ye e ka furakɛli cogo e ka e, ɲɛnamaya kɛcogo ani mɔgɔ tɔw ta diferansiba de bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛla la parce que tubabufura filɛ i bɛ se k'i furakɛ n'a ye mais i bɛ tila furakɛli la yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ bana wɛrɛ dekilare i la tuguni donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn sababu ma ala ka a minɛ cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ɛɛ nin sinjan ye sinjan dili mɔgɔ min mago bɛ cɛya fura ɲuman ɲuman na aa a kana bana foyi bila i la cɛya fura ɲuman mɔgɔ min mago b'a la sinjan dili i b'a bɔ k'a fara siɲɛ ka bɔ a sanfɛ k'a ko k'a jɛya i b'a kɛ bitɔn kɔnɔ donc n'i y'a kɛ bitɔn kɔnɔ i bɛ ji k'a kan a kɛra awa bitɔni ye bitɔn litiri kelen hakɛ i b'a kɛ o la ka ji k'a kan n'i ye ji k'a kan donc n'i ye ji k'a kan i bɛ ntomi ɲini ntomi mɔlen ntomi mɔlen i b'o ɲini i b'a caya dɔɔni i b'o wɔrɔ ka ɲa kosɛbɛ k'o k'a la k'o fana fara sinjan dili kan bitɔn kɔnɔ aa ni sinjan n'i ye ntomi mɔlen ye n'i y'o fara a kan di litiri tilankɛ di litiri tilankɛ donc li li di a bɛɛ kelen li litiri tilankɛ i b'o k'a kan i b'a datugu ka se ka a ka se ka tile kelen kɛ ka daminɛ sɔgɔma ka su ko ka dugu jɛ su kelen tile kelen a k'o kɛ bitɔn kɔnɔ i b'a dayɛlɛ verre huit ɲɛ fila sɔgɔma i b'a min cɛyabana bɛ mɔgɔ minnu na ala k'an n'aw kisi verre huit ɲɛ fila sufɛ i b'a min verre huit ɲɛ fila sɔgɔma i b'a min verre huit ɲɛ fila sufɛ i b'a min ni alahu taala ka jɛn a bɛna i ka cɛyabana furakɛ k'a traiter k'a ban i na pewu wa a bɛ sumaya bana sumaya kɔgɔlen a b'o furakɛ k'a bɔ yen n'alahu taala ka jɛn a bɛ sayi furakɛ sayi nɛrɛ sayi jɛma a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ alahu taala ka jɛn kɔnɔna la donc cɛyabana fana inshallah a b'o kɛnɛya i la i bɛna bila top la n'alahu taala ka jɛn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc nin jiri ninnu an k'an wasa don jiri ninnu na jiri ninnu nafa ka bon fo ka tɛmɛ wa k'i to a minni fana na i kɔnɔ tɛ ja i bɛ nin min i kɔnɔ tɛ ja i kɔnɔ bɛ magaya ka bila ntomi ani sinjan dili aa a faamuna ka li litiri tilankɛ k'a kan donc verre huit ɲɛ kelen sɔgɔma ɲɛ eh, verre huit ɲɛ fila sɔgɔma ɲɛ fila sufɛ i kɔnɔ bɛna magaya ka ɲa kɔnɔ bɛ magaya kosɛbɛ i bi cɛya bɛna fanga sɔrɔ sumaya kɔgɔlen a bɛna o ban i la sayi nɛrɛma sayi jɛma bɛɛ lajɛlen furakɛ i la ni alahu taala ka jɛn aa jiri min don ni alahu taala barika don a la mais n'i bɛ ntomi k'a la ntomi min n'a mɔlen don n'a mɔlen don kosɛbɛ i b'o de k'a la i b'a caya dɔɔni n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo donc o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna kuma laban ni mun ye an delila ka jiri in fana an delila ka kuma a kan ka tɛmɛ ale sitanabana la sitanabana nasira o nasira sitanabana nasira o nasira an delila ka kuma a la ka tɛmɛ dabalibana nasira o nasira an delila ka kuma a la ka tɛmɛ n t'a dɔn ni eh, awɔ kɛ dabalibana nasira o nasira an delila ka kuma a la ka tɛmɛ donc o la ni mɔgɔ min sera k'a kɛ a ka ɲi kojugu ah, ha n'i ye jala sɔrɔ jala ah, n'i ye jala sɔrɔ jala eh, jala fara donc jala eh, jala sun wolonfila jala sun wolonfila o fara n'i y'o sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan jala sun wolonfila o fara i b'o ɲini ka fara ɲɔgɔn kan insha allah dabali kɛra cogo o cogo ni alahu taala ka jɛ i b'i ko nin na a b'a tiɲɛ ka bɔ i fari la jinɛ sitanabana gɛlɛyara cogo o cogo n'alahu taala ka jɛ a bɛ dankari a la ahan donc ale ye jiri ye jiri min ni alahu taala ye barika don a la n'a fanga ka bon kosɛbɛ adamaden farilabanaw la aa sumaya kɔgɔlen fana k'i to a k'i to ni koli la ka to ka dɔɔni min a kɔni ka kunna mais a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la fura kunnama min bɛ yen nɔ n'o bɛ mɔgɔ kɛlɛ n'a bɛ fɛn kɛ kɔnɔna a bɛ kɔnɔnabana bila mɔgɔ la non nin tɛ o la ni alahu taala ka jɛ i bɛ fitinin min hali n'i minta ma caya a bɛ sumaya gɛlɛn fana furakɛ i la a bɛ jinɛ sitana a bɛ dankali olu la a bɛ dabalibanaw tiɲɛ donc jiri min don alahu taala barika don a la kosɛbɛ n bɛ eh, daliba masa deli ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sababu ma jiri ninnu baara cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen donc o tɛmɛnlen kɔfɛ nɛrɛ nɛrɛ nɛrɛ fara an delila k'a fɔ ka tɛmɛ nɛrɛ dili han nɛrɛ dili parce que mɔgɔ caman bɛ yɛrɛ gurupu kan nin waati ninnu na bon a dɔw ma nin kɔrɔlen ninnu lamɛn quoi donc an bɛ to ka segin kɔrɔlen kan tuma dɔw la han nɛrɛ dili baro dili nɛrɛ dili ani baro dili ji litiri duuru i b'o k'a kan han ji ji gansan ji sanuma sanuma ji sanuma i b'o litiri duuru k'a kan i b'a tobi fo ka n'a bila litiri ji litiri saba hakɛ la donc i bɛ sɔrɔ ka di li ɲini li li litiri kelen i b'o k'a kan k'a lamaga kosɛbɛ n'i y'a sɛnsɛn ka ɲa a tobilen k'a bɔ a tobilen ka n'a bila litiri saba la aa ji litiri duuru n'i y'o k'a kan i b'a tobi ka n'a bila ji litiri saba la yɔrɔ a fɔrɔla sisan donc i bɛ li litiri kelen ɲini k'o k'a kan n'i y'o k'a kan sisan donc i b'a lamaga kosɛbɛ vɛrɛti ɲɛ naani sɔgɔma koko kɔnɔna ta a n'a kɔkan a n'a kɛnɛma ta a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ koko min n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ fanga dɔgɔya lase a tigilamɔgɔw ma a bɛ o bɛɛ lajɛlen furakɛ vɛrɛti ɲɛ naani sɔgɔma i daraka dunbali après i bɛ daraka dun vɛrɛti ɲɛ naani sufɛ i datuma ni alahu taala ka jɛ i bɛ tugu nin na a b'i furakɛ a b'i traiter ka ban pewu ni alahu taala ka jɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo la n ka foli b'aw ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ sitanabana bɛ mɔgɔ min na sitanabana bɛ mɔgɔ min na denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan kɔgɔ an ka kɔgɔ dunta kɔgɔ jɛman de ko don kɔgɔ jɛman de ko don an ka kɔgɔ dunta an i bɛ a dɔɔni ta k'a kɛ ji la n'i tɔɔrɔlen don sufɛla fɛ kosɛbɛ i tɛ ka se ka lafiya cɛ fara muso kan kɔgɔ dunta nin i b'a kɛ ji gansan na dɔrɔn i bɛ t'i ko a la hali n'i m'a min i bɛ t'a ta i kunkolo la ka jigin i b'i ko a la ni dugu jɛra kɔgɔ dɔ kɛ ji la i k'i ko a la hali ni mɔgɔ min farikolo kasa bɛ bɔ tuma bɛɛ n'i tora k'i ko kɔgɔ la a bɛ kasa bɛɛ tunun ka bɔ i la donc sitanabana n'a nasiraw nasira la kɔgɔ i ko a la ni ala taala ka jɛn a bɛ sitanaw ka dabali tiɲɛ a bɛ sitanaw ka dabali tiɲɛ a ka jugu jinɛ sitaniw ma a nasira dɔ bɛ yen sanfɛla la an kuman'a kan ani kɔgɔ ni lemurukumuni kan bon kɔgɔ gansan fana ye a damana fura ye tuguni han mikɔrɔbu fɛn o fɛn bɛ adamaden fari la kɔgɔ b'a faga a kan'a ye tan kɔgɔ nafaba bɛ a la min tɛ dumuni dɔrɔn ye kɔgɔ bɛ nafaba ɲɛ adamaden ka ɲɛnamaya la ka sɔrɔ a ma kɛ dumuni dɔrɔn ye donc k'a kɛ ji la nin n'a y'i diya i t'a min i b'i ko a la dɔrɔn ni ala taala ka jɛn a bɛ sitanaw kɛlɛ i la i kɛra cɛ i kɛra muso ye a bɛ sitana bana kɛlɛ kosɛbɛ n'a y'i diya fana n'i ye lemuru kumuni k'a la ka lemuru kumuni k'a la ɲɔgɔn fɛ lemuru kumuni nin utiliser ɲɔgɔn fɛ o fana ka jugu fo ka dama tɛmɛ jinɛ sitaniw ma a bɛ dabali jugu fana tiɲɛ donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ala k'an bɛn sababu ma fɔta ani kɛtaw la donc shukran lakum barakallahu fikum eh, an b'alahu taala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni jiri kofɔlen ninnu ye ala k'an bɛn sababu ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh